Wawa zifumu wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana uyu. Mtsikana ameneyu anakafa, anatsekeredwa mnyumba kwa masiku folo. Anakafa chifukwa cha uchisiru wake. Umu ndi mmene ziliri. Mtsikana ameneyu dzina lake ndi Joanna. Joanna amachokera ku Malawi komwe uko! ku Nanjiri komanso adawa. Ada amenewa dzina lawo ndi Denesi. Denesi amachokera ku Malawi ku Blantyre. Anthuwa anali pa chibwenzi. Nde Denesi anamuitana Jowana kuti akakumane akacheze ku nyumba kwawo. Nde Jowana anasamba bobho akupita ku nyumba kwa Denesi. Denesi amakhala ku ntchito kwa abwana ake. Abwana ake amagula manyumba. Nde akagula nyumba chonchija amamutenga Denesi kuti azikakhalamo. azikadikilira nyumba zija akapeza kastomala ndikugulitsa nde amapitanso kunyumba ina ndizimene amapanga nde Denes anamuitana Joana ubwele kwathu ndipo Joana anapita kunyumba kuja atafika kunyumba kuja anayamba kucheza akucheza Denis anamuuza Joana uziwa chani ndifuna nkakugulile chakudya panjapa chifukwa choti nyumba muno mulibe chakudya ok chabwino Nde ananyamuka. Atapita kunja a Dennis anakhoma chiseko Cha room anakhoma chiseko Cha pakhomo kupangira kuti abwana awo mwina angathe kubwera kuzangofikira kulowa mnyumbamo nde akazapeza mkazi izavuta. Atapita kokagula kuja mwatsoka anakumana ndi a home affairs. A home affairs anamugwira. straight ku ndende. Nde akhala ku ndende kuja kwa masiku awiri. Lachitatu lakelo anthu akufuna kwabwino anampasa foni m'bale uziwa chani? Kunoku nde ukuvutika imbira munthu amene umamudziwa. A Dennis anaimbira straight kwa bwana wawo kumuuza zoti ndagwidwa koma kunyumba kuja ndasiyako ndani? Ndasiyako mkazi. sanambisile bwana wawo aa anamuuza chilungamo wagwidwa ee panopa uli kuti panopa ndili ku ndende bwana wawo anawayankha a Dennis kuti panopa nde sakubisile ndili ku Durban kuti ndibwele ndi monday a Dennis anasowa zochita chifukwa choti Joana anali mnyumba koma munalibemo chakudya nde watsekeledwaso a Joanaso kupepela kwawo monga mukudziwa akazi okonda kukhala ndi zibwezi zambirimbiri akamapita kwa mwamuna amasintha ma sim card kuika sim card ina ndi zimene anapanganso a Joana nde anaika sim card yoti amankhulana ndi Dennis yekha anthu anzake saidziwa nde zinali zovuta kuti alumikizane ndi anzake foninso imene anatenga ndikapopotani munalibenso mainisi nde chimene anakapanga iyeyu ndikudikira kuti munthu wina akabwere adzasekule nde a Dennis Bwana wawo atauza chonchija anadikira. La chi 4 lake bwana wawo uja anafika. Anapita ku polisi kuja apolisi aja anamuza zokuti uziwa chani tikufuna passport. Nde anapita kunyumba kuja kokatenga passport komanso kokamutsegulira Jowana nyumba muja. Atatsegula anamupeza Jowana ali thapsya. Anaitana ambulasi inabwera kuzamutenga Jowana kupita naye kuchipatala ali thapsya. Anamugulira chakudya anadya. anangomtenga kuchipatala kuti akamuone ngati ali bwinobwino, ngati alibe vuto lina lililonse. Umu ndi mmene zakhalira. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana enaake mutengerepo phunziro. Atsikana ambiri mmazikonda zimenezi. Mukamapita kwa mamuna mumasintha manambala. Mumasintha masimukadi. Chonde azimayi, ngati mwasintha simukadi, lembani manambala enaake penapake. Komanso pitani kwa mamuna kuja muli ndi mayunitsi. Osamakhala atsikana osauka kwambiri. Ngati mupita kwa mamuna, gulaniko ka mayunitsi. Ikani mu foni, pitani kwa mamuna kuja. Kupangira just in case mu nyengo ngati imeneyi. Mayunitsi aja angathe kukuthandizani poyimbira wina wake. Pali zinthu zambiri zimene zimachitika ndi akuluakulu. Chonde khalani ochenjera kwambiri. Osamagona. Nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi. Osayiwala guys kupanga subscribe to my YouTube channel kuti tikwanitse 21K.